Pano ndili naye mkulu kapena ndithu amene wayambitsa uh, mashopu amene tikhale tikuwaona mdziko lino la malawi amene akutchedwa kuti beauty for ashes charity shops mashopu amenewa ndi amene akhale ndithu ali mu- mizinda ikuluikulu ya dziko lino ndipo izithandiza anthu amene ali ndi zosowa zosiyanasiyana dzina langa ine ndine evangelist elizabeth kalonga Ah, kumudzi kwathu ndi ku zomba ndi kumene ndimachokera koma ndinabadwira ku zimbabwe ndinabwera ku malawi kuno ndili wang'ono ndili ndi zaka 7 ndiye ndimadziwa kwambiri za ku malawi kuno koma pakati panopa ndimakhalira ku england ah, kumene ndimakhala town yotchedwa hartlepool ine ndine mmalawi ndimabwera kuno kuzapanga mission work kuzatumikira pakati pa from 2004 ndakhala ndikutumikira ku malawi madera osiyanasiyana ndi matchalitchi osiyanasiyana komano mkati mwa kutumikira ndinazaona kuti pali kena kake kamene kakuperewera mkati mwa dziko lathu lino la malawi makamaka kwa azimayi amene ali ma single mothers amene alibe azibambo owathandizira ndiye ndinaona kuti kodi tingabwerese chani chonena kuti chithandize azimayiwa komanso ndi chilala chimene takumanizana nacho ichichi cha cyclone freddy Nda- naona kuti tikuyenera kuti tiyambepo kuchita kanthu kena kake mmalo moti tizingoyankhula ndi kuwerengera ndiye ndaona nena kuti ah, we ha- this is the time ndi nthawi yoti tiyambepo tichiyambitse chinthuchi ifeyo a beauty for ashes women empowerment uh, mission yathu ndiyotsegula ma charity shops ndi kupanga train azimayi kuti aziyimirire pawokha mzimayi azitha kuziyimirira payekha kaya ali kumudzi kaya ali mtawuni azipezeka ndithu kuti iyeyo wa- akakumana ndi beauty for ashes women empowerment ifeyo sitimusiya mmene analili tigwira naye ntchito mu nyengo iyi ya cyclone freddy tapanga manage kupanga train azimayi 40 nde tikufuna kunena kuti tidzapanga train azimayiwa kuti azitha kupanga makeke azitha kupanga kandi masamusawa ma, mandasi zinthu zosiyanasiyana azitha kugulitsa azitha kuziyimirira mwaokha ndi kulipiriranso ana ma school fees mwaokha ndi kuwaphunzitsanso kuti azitha kusoka zovala ngakhale kuluka majuzi kumagulitsa m'masukulumu kuti asamapezeke kuti iwowo alibe china chilichonse nde ife a beauty for ashes women empowerment ndi ntchito imene tikufuna kugwira m'macommunities onse a dziko la malawi kuyambira kumawa kumwera kumpoto tikhala dzala ndithu tikupanga plant chinthu chimene chichi cha beauty for ashes women empowerment ende tikufuna kuti tigwire ntchito limodzi ndi matchalichi chifukwa azimayi ena amatha kungokhala ntchalichi kumadikira kuti abusa apase kachakudya apase kachani nde ife tikauza azibusa aja kuti azimayi awawa ife tikubweretsa chinthu ichi choti apangidwe train azitha kulipirira ana awo ma school fees azitha kupanga zinthu zosowekera azitha kugula sopo olo iwowo azitha kuoneka bwino komanso tifuna tiaphunzitse kupanga zokhoza zalazi mmene mukuona zala zangazi ndi zodula kwambiri kupanga timawigi ndiye chifukwa chake dzina lathu lili beauty for ashes women empowerment apange zinthu zooneka si aliyense amene ali ndi degree amene ali ndi diploma amene angathe kupanga zinthu zoti zapamwamba koma ifeyo ndi level yathu imene tikufuna tipange ndiyoti tipange reach out kwa azimayi aja onena kuti alibe ma qualifications ena aliwonse tapase njira yoti akhale ngati kuti ali ndi ka qualification kena kake kozipangira moyo wokha mashopu athuwa tizigulisa zinthu zonse zofunikira pakhomo uh, tizigulisa mafriji tizigulisa masofa tizigulisa ma tv tizigulisa zovala zinthu zimenezizi tizizipeza mu dziko la united kingdom ndikuzilongeza ndikuzibweresa mkati mwa dziko lathu lino ndikupanga empower azimayiwa kuwatsegulira mashopu ndikuwalemba ntchito sikuti tizingowagwirisa ntchito tiwauza kuti azimayi bwerani tikupangeni train muyambe kugwira ntchito mkati mwa mashopuwa chinthu chimenechichi ndachiphunzira ku england chifukwa ndi zimene ine ndimapanga ndimapanga ntchito imeneyi ya volunteer ma charity shop mwambiri mmene ndimaona azimayi ma asylum seekers azimayi onena kuti achokera mayiko ena alibe chochita koma amapita mmashopu muja kumapezeka kuti akuthanso kumathandiza azibale awo amene ali kunja kwa dziko chifukwa chokuti ali mu charity shop nde ife charity shop yathu ndiyopanga empower azimayi kuti aziyimirire pawokha komanso tapase zintchito amalawi tiyeni tisabwerere mbuyo ndiponso tiyeni tisanyozane tiyeni tiyimirire limodzi pakuyamba zinthu kuyambisa chinthu ndi chinthu chovuta kwambiri ndikuona ine mmene ndinayamba kupanga zinthu izi panali tinkhondo nkhondo tambirimbiri anthu ena otsutsa koma chifukwa chonena kuti chinthucho ine ndikufuna kuchionetsetsa chikuchitika ndi chifukwa chake mmene ndinaona kunachitika zinthu zimene zachitika ndinaona kuti a iyayi ndisabwererenso mbuyo ndikufuna kulimbikitsa amalawi tiyeni tigwirireni ntchito limodzi tigwirane manja tikondane wina ndi mnzake ndiponso tikondenso anthu ena amene akuvutika chifukwa choti kunoko ku malawi sikuti ndikosaukisisa ngati munthu mmodzi amatha kumanga manyumba 10 11 15 ndiye kutinso titha kupanga empower ena amene alibe amene sanamange nyumba kuti amange chifukwa choti chisomocho

kuthandiza amayi kuziimira paokha